igbo ndị ọma rie nụ ṅụọkwa nụ zụkwa nụ ya gaziere ụnụ awụchagokwe m na mmemme igbo ekunie nke ụbọchị tata ị ma na ị bịa na igbo ekunie ọtụtụ ihe wụ ihe eji wee mara igbo ekunie mana ọ dọrị okwu gịnị sụnye isi na gịnị ihe gbasara igbo na ihe ahụ igbo na-ekwu maka ya omenala Igbo mmemme dị iche iche Igbo jikwa na-eji n'omenala ka ha si eyi ọgọdọ ka ha si eyi akwa ekike ya na ihe niile ha na-eme buru ibu karịa mana ụfọdụ ndị amaha na Igbo nwere ihe dị otu a ya ka e ji sị gị bịa na Igbo ekunie ka ị na-ahụ ihe niile gịnị gbasara Igbo o nwekwere ndị ọzọ anyị na ha na-agbakwa ọsọ Igbo a ga-asị onye ọbụla hụrụ ebe ọbụla a kpọrọ ihe Igbo aha biko gbara ọsọ gaa ebe aha ị ga-achọtarịrị ụkwụ gị Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna bụ aha m unu ma nke aha maka na ihe a gbara aka na-eji gịnị ugegbe ele ya mmemme m nọkwa n'ime ya bụ maka ilu ndị Igbo ilu ndị Igbo a ga-atụdụ ole ghara ole ọ karịrị akarị mana ana m asị nwayọọ nwayọọ ka gịnị ka anyị were na-amụta ya na-aga n'ihu maka na gịnị mmụta mmụta onye ọbụla mụta nwanne ya mụta anyị chịkọ mmụta ya ọnụ anyị were ya mepụta ihe bara n'ezi uru wee na-asị o n'ilu nke ụbọchị nke tata nwoke nwaanyị na-atụrụ asha ọ na-eji ụkwụ amaba na be ndị mmụọ nwoke nwaanyị na-atụrụ asha ọgụ egbe ka ya mma ha abụọ bụ ofu ihe ahụ ụfọdụ ga-asị Odoziakụ kee kwe nke wụ asha kee kwe nke wụ egbe kedu kwe nke wụ ọgụ ya na-akọwa ihe a bụ nwoke nwaanyị na-atụrụ asha ọgụ egbe ka ya mma ụnụ ma ihe wụ ọgụ egbe agha onye nọ n'ihu agha bu egbe ị ma na ọ- e- mgbọ na-abịa ka ebe niile ha nwaanyị na-eze ebe a na-eze ebe a ma agbagbughị onye agbagbu ha ga-afọkwa ya ijikwa ụkwụ abụọ maba na be ndị mmụọ na olu anya n'ihu ụlọ a na-azọ ọnwụ ka gịnị mma mana ilu a nwere otu o si wee danye maka ụfọdụ tụọ ya ha ahapụ ya ziziriri mana dịka anyị bụ nwaanyị ọ bụkwa nwaanyị niile na-esi otu ahụ wee gịnị na-eme omume e nwere nwaanyị ndị na-anaghị akpa ezi agwa ga-eme ka ha tụọrọ di ha asha ihe ndị a na-eme ya nwoke nwaanyị na-enye nri mgbe ụfọdụ ọ na-awụzi nwoke a bụ nwaanyị nwaanyị bụrụ nwoke mana ọ bụghị otu o kwesịrị ịdị ọ bụrụ na nwaanyị na-atụrụ nwoke acha onye ezi ekwesịghị ịmanụ ya ihe a wụ ndụmọdụ nye ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị na-asị na ọ wụ na ọ ha ka aka pụtara ha sizie na di ha bụ nkịrịka ọgọdọ na ụdị omume ahụ adịghị mma maka igbo dowere gboo wee sị na nwoke ọbụla nwaanyị na-atụrụ acha ọgụ egbe ka ya mma maka na nwoke egwucha ikwu okwu a sị ya mechie ọnụ nọ ebe a nwe ihe ị bara uru ya E- enye ya nri anụ ma ọ bụ otu azụ o nwere ihe a ga-efesanụ ya ma ọ bụ ha yọrọ enye ya otu a maka gịnị ọ kpatala ihe ego maka gịnị o jighị ike nwaanyị werezie nụ- werezie igadi ga nọchie mana ụdị omume a adịghị mma dịka mareji alụmdi na nwaanyị ihe chineke kere ma ọ bụ nwoke na-eweta ma ọ bụ nwaanyị na-eweta ka ọ bụrụ ihe ha jikọrọ aka gịnị kwekọrịta na-eme n'udo ka onye ama ghara ama ka esi gịnị ebi n'ezinụlọ ka ọ ga-abụzi nwaanyị tụgodo nwoke aja tụọrọ nwoke acha ka ọ ghara amaba na be ndị mmụọ ka ọgụ egbe gharakwana ịka ya mma maka o were obiọma gịnị wee nọ ka nwoke ahụ ike wee nọ ka nka ụmụ nwaanyị ihe a wụ okwu dịrị ime n'ụlọ ka anyị gbadie gbabie n'ime mmụọ anyị kpaa ezi agwa udo dịrị unu